An ye foli di an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ naadi tafawuki wali ibidaw yɔrɔ n'o ye club d'excellence et de créativité bi ye sibiri ye septembre kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ni mugan ani fila nin y'an ka dɔgɔkun kunnafoniyaw seli an bɛ bi kunnafoniya daminɛ naadi tafawuki wali ibidaw yɛrɛ ka baara dɔw la baara minnu ni o bɛ senna aw mako kama fo ka taa se tarata don sɛptanburu kalo tile tan saba san ba fila ni mugan ani fila mali jamana ye ɲɛmɔgɔ n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ale ye ka dunan dɔ bisimila minnu n'o ye olandi nɔlabila min bɛ mali kɔnɔ ani erɔpɛnw ka jɛkuluba min bɛ yen fo ka taa se jamana kɔfɛ kunnafoniyaw ma aw bɛna min sɔrɔ walawalali kɔni kɔnɔ alhamdulilayi rabil alamina an bɛ sin ka don an ka kunnafoniyaw kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min na bakuruba fɔli la naadi tafawuki wali ibidaw kɔni bɛ aw mako kɔni dilanni kama sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni aw ka ɲɛnamaya taabolo ye kalan bolodaw o bɛ sen na kalan minnu n'o bɛ kɛ aw ka kanko kama maa min mako bɛ arabukan na ani maa min mako bɛ tubabukalan na ani maa min mako bɛ angilɛkalan na fo ka taa se kan wɛrɛw ma naadi tafawuki wali ibidaw kɔni bɛ yen karamɔgɔ jɔlen b'u bolo ninnu baaraw kama ani ka taa se diinɛ ma maa min mako bɛ diinɛ kalan diinɛ kalan ɲuman na e bɛ se k'i ka seli kɛ cogo di sun bɛ faamu cogo di heji baaraw bɛ kɛ cogo di e bolo naadi tafawuki wali ibidaw bɛ nin baara kɛ aw ye a bɛ kɛ naadi tafawuki wali ibidaw sigiyɔrɔ ni o min bɛ maɲanbugu kɔnɔna la hakaja ni maa min mako bɛ naadi tafawuki wali ibidaw ka kalanlajɔbaga ninnu dɔ la o bɛ se k'e sɔrɔ i ka so kɔnɔna la ka taa kalan nin dɔ k'e kun fo ka taa se kalanyɔrɔ minnu mako kɔni bɛ lajɔlikɛlaw na ka ɲɛsin u ka kalanyɔrɔ kilasiw ma kilasi minnu n'olu ye ɛzamɛkɛ kilasiw ye n'an b'a fɔ dɛfu kɛnɛw ani baki kɛnɛw naadi tafawuki wali ibidaw kɔni bɛ formation bila sen na min ni o bɛ kɛ sababu ye ka e ka kalandenw lajɔ u bɛ se ka ɛzamɛ ninnu sɔrɔ sɔrɔ cogo min na fo ka taa se kalanyɔrɔ minnu n'o mako fana bɛ jɔ karamɔgɔ la naadi tafawuki wali ibidaw kɔni bɛ karamɔgɔ ɲini karamɔgɔ minnu lajɔlen don fana ka lase o ma ka kɛɲɛ n'aw ka degun n'aw ka fɛn ye naadi tafawuki wali ibidaw kɔni bɛ yen baara lajɔli kama fo ka taa se aw ka lajɛw a mikoro ko n'a kamera ko n'a baful ko naadi tafawuki ibidaw wali ibidaw kɔni jɔlen don nin bɛɛ lajɛlen o n'a ɲɔgɔnna caman aw bɛ min sɔrɔ naadi tafawuki wali ibidaw la aw ye nimoro kɔnkɔn nimoro minnu filɛ wideyo duguma an bɛ taa tarata don sɛptanburu kalo tile tan saba san ba fila ani mugan ni fila mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ ale ni olandi nɔlabila min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ani erɔpɛn jɛkulu n'o bɛ olu ye ɲɔgɔnlajɔ kɛ mali jamana kɔni kɔnɔ na ɲɔgɔnlajɔ min n' o kɔni bolila lajɔli kan lajɔli kɛnɛw minnu bɛ kɛ ka na lajolikɛlaw lajo minnu ka baara kɔni bɛna taa bɛn adamadenya hakɛw tangali ma adamadenw ladonko ɲuman ma adamaden minnu bɛ dɛgun kɔnɔna la baara in ɲɛmɔgɔya kɔni tun bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bolo baara in dayɛlɛla anw ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ sigiyɔrɔ n'o ye kuluba ye ale ni minisiri bɛ yen minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen ma laadiriya wale ale ni adamadenya hakɛ tangako ɲuman n'o ye muhamadu kasoge ye ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se olandi nɔnabila bɛ yan ani erɔpu ka jɛkuluba min bɛ anw bolo yan baara in kɔni bɛ to senna fo ka taa se sɛtanburu kalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni fila baara in daminɛna bamakɔ kɔni kɔnɔna la tarata don baara in bɛna to senna sa fo ka taa se wɛnde kalo tile mugan ani fila ma nowanburu kalo tile mugan ani fila ma dugu minnu dugu minnu n'o ye sigida minnu ka ɲi ka nɔ sɔrɔ o la a bɛ daminɛ bamakɔ bamakɔ kɔfɛ kulukɔrɔ bɛ sen na mɔti bɛ yen segu bɛ yen sikaso bɛ yen tɔnbukutu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ na formation sɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko lajoli nin baara in kɔni kɔnɔna la a bɛ ɲɛsin jumɛn de ma adamadenya hakɛw tangali adamaden bonyalen don adamaden ka hakɛw fana ka ɲi ka bonya ɔ minisiriw kɔni y'a jira k'a fɔ an ka yɔrɔ majanya ka bɔ wale ma wale min n'an b'a fɔ o ma n bɛ taa taama kɛ taama min n'o tɛ sariya sira fɛ n'o de ye duguma siraw ye ka taa jamanaw kɔnɔna fo ka taa se sanni ni feere n'o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ye ka se ka nɔgɔya don kow la arabadon anw ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye asimi goyita ye ale ye ka jɛkulu kunbɛn jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don senegali bajiba o bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo di anw bolola la tɛgɛdiɲɔgɔnmatɔn min ni o bɛ yen n'o ye mali jamana jine jamana muritani jamana fo ka taa se senegali jamana yɛrɛ ma olu ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ min ni o kɔni kɛra mali kɔni kɔnɔna la yan ɔ ɲɔgɔnlajɛ in kɔni kɔnɔna la sa minisiri kɔni y'a yira k'a fɔ n'o ye ɔ tɔn sigikafɔ min n'o kɛra marisi kalo san marisi kalo kɔnɔna la k'ale kɔni bɛ ka nɔ ye baara baara min n'o nun donnen bɛ n'o ye kuran bɛ se ka bɔ ji in na cogoya min na ɔ barazikow bɛ senna fana minnu n'u ka ɲi ka tɛmɛ jamana kan jamana minnu ka ɲi ka nɔ ɲɛtaga sɔrɔ ko min na n'o ye mali jamana moritani jamana ale ni senegali jamana ye an b'a yira aw la k'a fɔ tɔn nin kɔni sigila kabi san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula ani fila Nouakchott kɔnɔna la n'o ye Mauritanie ye o bɛ anw sama ka taa an ka jamana kɔfɛ kibaru la arabadon septembre kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ni fila Mauritanie jamana ni Algérie jamana o ye ka bɛnkan sɛbɛnw siɲɛ bɛnkan siɲɛ min ni o bɛ taa bɛn bɛn kumakan mugan ani wɔɔrɔ ma ni o bɛna kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kiiritigɛkow kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ale ni basigi ale ni kuranko ale ni mɔniko fo ka taa se kalanko ma sanfɛ kalanko baara ɲɔgɔnya fo ka taa se sigida mɔgɔw yɛrɛ ka koɲɛ ma min n'o ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri fila bolo mohamɛdi wuli bilali fo ka taa se ayimani abudurahman ma n'o ye nuwasɔti kɔnɔna la baara in kɔni bolodala moritani jamana ni alizeri jamana kɔni ɲɔgɔn cɛ arabadon an bɛ taa septembre kalo tile tan ani naani san ba fila ni mugan fila an bɛ taa sudan sudan ɲɛmɔgɔw kɔni ye kunnafoniya di kunnafoniya min b'a jira k'a fɔ kalanta min n'o tun bolodala eh, septembre kalo tile tan ani seegin la ko o bɛna yakaroya ka taa bila fo octobre kalo tile fila a la ka sababuya kɛ ji ye ji min n'o ye dansagon caman kɛ ni jamana in kɔnɔna n'o ye sudan ye fo ka taa se kalanyɔrɔ caman bɛ yen minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ nin ko la cogo cogo kalanyɔrɔ min bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ mugan ani saba minnu tiɲɛna fo ka taa se mɔgɔ kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔn minnu fagala ji fɛ fo ka taa se maa kɛmɛ ani mugan ma min n'o ye tɔɔrɔ sɔrɔ n'olu bɔra o pilasi la ji kɔni caya kama a yɛrɛ la k'a fɔ ɲinɛn kɔni san kɔni ye basi cayala kosɛbɛ fo ka taa se mali jamana yɛrɛ kɔnɔna nin kunnafoniya ɲɔgɔn fana benna yan mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kun y'a yira k'a fɔ sɛptanburu kalo in kɔni kɔnɔna la ko kalantaw na kɛ ka kɛɲɛ ni kalanyɔrɔw ka tɔɔrɔw ni fɛn yɔrɔ ye minnu ni o ye ji ka ji ka bonyaliw ye sirakunw na kalanyɔrɔw la fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma ɔ o fana taara ɔkutɔburu kalo la O b'aw sama ka taa Kodowari arabadon septembre kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ani fila Kodowari jamana y'a ka sigikafɔ balalen kɛ min n'o o kɛra jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dagayɔrɔ la Alassane Dramane Ouattara a kɔni a ye kuma caman fɔ nin sigikafɔ in kɔni kɛnɛ kan ɔ ka kɛɲɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o da don Mali jamana ni Kodowari jamanaw la kɔdwari finitigilaka minnu bɛ mali kɔni kɔnɔna la n'o ye finitigilaka bi naani ani kɔnɔntɔn ye ni saba bɔla o la n'o ye muso saba olu bilara ka taa kɔdwari a tɔ tora mɔgɔ bi naani ani wɔɔrɔ ye ko hali bi kuma kɛlen bɛ ɲɛ sɔrɔlen t'a la mali jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ka kuma n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ko kuma caman kɔni kɛra togo jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma mɔgɔba wɛrɛ minnu n'o o ye o da don nin ko in na hali bi n'a bi ko foyi ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la minnu minɛ kabi zuye kalo tile tan na san ba fila ani mugan ni fila bamakɔ pankurun jiginsoba la yan a kɔni b'a ɲini ekowasi jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni o bɛ se ka don ko in na ani jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye asimi goyita ye mɔgɔ ninnu ka se ka bila ka taa kɔdivari ɔ sani nin sigikafɔ balalen cɛ kɔdivari jamana ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ anw ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye asimi goyita ye ale kɔni tun kumala k'a jira k'a fɔ ɔ kɔdivari finitigilaka minnu bɛ mali kɔni kɔnɔna la o bilali dulonnen tɛ dɔ wɛrɛ dɛ mali jamana kɔni ye ka maa minnu nɔ minɛ tiɲɛni waleya la ka wele bila o ma olu ka se ka na jamana kɔni kɔnɔna la mali la sariya ka ɲininkali ka ɲɛsin o ma n'a y'a sɔrɔla tiɲɛni wale minnu fɔl'o la ni y'a sɔrɔ o jolo o dɔ ye farancɛ eh, jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye ibrahim bubakari keyita denkɛ ye karimu keyita o n'a ɲɔgɔnna caman minnu ni mali ka sariya bulonba mako b'o la n'o ye kiiri bolilen don o kan ye n'o tan bɛ sigi kɔdiwari kɔni kɔnɔna la ɔ asimi goyita kɔni y'a jira k'a fɔ ɔ kɔdiwari finitigilaka minnu bɛ mali kɔni kɔnɔna la olu bilali dulonnen don u fana ka olu ka mɔgɔw bila ka na sariya ka u juge o fana bɛ dan se an ka bi kunnafoniya la an b'a fɔ wasalamu aleykum